igbo mma mma nụ igbo ekele m ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị na mma onye na-agbasa ozi taa wụ onye a ma dịka obino obino si na aka igbo tv na-ezipụ ozi ya anyị chọrọ ka ndị igbo anyị niile ebe ọbụla na-anọ na ka ha gee ntị ma nụ ihe na-eme na ala Lagos anyị nọ n'ime ya ala Lagos agbawala ṅụrụma ṅụrụma okwekwe ka ndị Igbo anyị n'ebe a ka anyị nwee ihe anyị na-eme mepụta ego ọ ga-awụ gbachi ebe taa gbachi ebe ọzọ echi achọrọ m ịkpọ ndị Igbo ebe ọbụla na-anọ ka unu na-eche echiche maka obodo anyị wụ ala Igbo anyị na-akụta ọkụ na mba anyị kwesịrị nọ na-ewela n'ụlọ ọ bụ eziokwu sị nsogbu dị n'ala Igbo mana a na-aladụkwa ala Igbo o rubele ọnwa labụ m si ala Igbo bata lọghachi n'obodo anyị nọ asị m ka m zie ozi a sie n'aka ndị aka Igbo TV ka unu were mara ihe na-eme n'obodo kemgbe a tụchara ntuli aka elu ahịa ndị be anyị agbachie edehini mana agbapekwala ndị ụfọ unu lee anya oge gara aga ahịa ndị be anyị e bidoro ịmụnye ọkụ ebe na ebe dị iche iche n'obodo dị iche iche ma n'ugwu awụsa ma n'obodo anyị nọ anyị ewere jụọ sị ahịa agbawa ọkụ na obodo dị iche iche ya gbaa na Abuja ya gbaa na kaduna ya gbaa na kano ya gbaa na lagos ya gbaa na ibadan ya gbaa na ondo ya gbaa na ogun steeti adịkwanị ka anyị nụwa ndị ka ịgbagha n'ala igbo a gadị agwa onye ntị sị agha esule ọgụ bido a nakwa agwa onye isi sị ọgụ ebidole akwụsịla ka ịgba ahịa ọkụ kemgbe abalị ole na ole gara aga ọ gawa ịgbachi ahịa ma kụtu ha akụtu agbachi agbachi ya ebe ndị be anyị nọ na-arụ ọrụ na-eme ihe dị iche iche wụkwana ihe ọma iji nweta ego bịa dozie ala Igbo nwetakwana ego dozikwa obodo anyị nọ ya achọrọ m ịgwa ndị Igbo anyị sị ego niile anyị kụtawa na mba dị iche iche anyị dowe ihe karịrị ihe anyị kwesịrị idowe n'obodo dị iche iche karịa ka anyị welara n'obodo anyị wụ ala Igbo ịkụta ahụ atọ na nnọ adịghị m na-akpa aha ahụna m sị ndị Igbo anyị dị aha nwere ụlọ atọ na nnọ na ise na isii n'obodo obodo na-awụghị nke anyị mana anyị gaa n'obodo anyị e nwere ndị ke dị ọ wụdị otu otu ụlọ enweghị mana ụlọ gị nnọ na ise na isii na asaa nọ na obodo dị iche iche ị nweghị otu ụlọ na obodo nna gị ọsọ su echela ebe ga-agbala na-ekwu okwu sị anyị anyị wụ ndị Igbo anyị ga-ala ala ụlọ ozi anyị dịka anyị laje maka enweghị otu ụlọ idowere n'ụlọ unu ọ wụrụ nwa ntu dịka otu mpa m nara eji ekwu ya mgbe ọ dị ndụ ọ sị nwa ntu bịa dowe ntu ruo otu ntu n'ezi a mụrụ gị mpa anyị ji asị ọ wụ babilon mene nwere rụọ babilon gị ahị na Lagos ya ma ọ wụ na Ibadan ma ọ wụ na Ogun ma ọ wụ na Abuja ma ọ wụ gịrị rụwa babilon gị jee dowe okporo ntu n'ụlọ i shiri fụla ama ama echi adịghị ọrụ nọkwa n'Igbo ahịa niile anyị gba anyị zụwa na mba ndị niile iche iche emechichela ya enwee seaport ka ị ga-aga ebe ụlọ anyị ụna nụkwa a sị sị a chọrọ ime dry seaport n'ugwu Awụsa ebe mmiri nọkwana dịka a ga ime ya wụrụ m echee sị ma akpụfụ gị a, nkịta sị gị kpụfụ ya apịa gị isi ya niile i chee ma a gị isi gị apịa kpụfụrụ gị werekwa anya gị hụ ya ugo eberere na mgbagbu ndị okomadụ sị otu egwu egwu egwu isi eru ka eji avụ ya otu ji nọ n'ala ka esi eki ya ji doro olu n'ala ka- nọ ka esi eki ya ndị ji egwu ji banye ebe na-egwu ji nwụsị oji ere jere gedewe mma goto gaa gwarịsị oguzo oguzo to gedewekwe mma goto otu o ji doro olu ka eji eki ya n'ime ala ebe a na-agbachichela ahịa ndị Igbo na-agbape mgbape mgbape obere obere obere obere anyị were nesa gbapere ya ahụ ọzọkwa n'Igbo ga-afụ ụgwọ ka m si memekwa n'ụlọ ma ata awụ ụna makwala sị onye gaa ahịa n'ime Lagos ebe ka a kpọrọ Log- Lagos Island Idumota ahị na ndị e. gị zụchaa ahịa para ya na basket gị ma ọ n'akpa sị gị jee dị na moto gị ụgbọala ijiri bịa ma ọ bụ ụgbọala ka ị na-akwọ gị afụ ma ọ bụ ụgbọala ka ị chọrọ ime agba gị gburugburu sị gị kwụọ ụgwọ ivu i vu n'ishi i vu ivu l'isi because ị wụ onye igbo ị wụ na onye obodo i vu ehi ivu l'isi a sị gị kwụọ ụgwọ ya ị ka dịkwa ụgwọ ya gị na-echekpa na na geeti ihe n'afọ na ị kwụkwala ụgwọ ndị ka ọzọ echebere gị ebe sị gị kwụọ ụgwọ ka ivu l'isi mgbe ị na-adọrọ ya n'ala sị gị dị ya na ụgbọala gị a sị kpachakwa ụgwọ ka ala ahụ ọ wụkwado ụgbọala ka i ji ị chọwa ka ị gba ka ndị na-agba ụzọ dowere ma ọ ka a kpọwa keke ga-akwụkwa ụgwọ ala ebe ịdụ i dowere ọwụdota isi agbakala obodo ụdị ihe ndị o mere n'obodo ka anyị anyị laje dozie obodo anyị unu chere sị ụdị ihe ndị ga imeni ọ dịkwa mma anyị chụwa ewu ojii n'ehihie because anyị ghara ya ma chi jide anyị anyị agaghị hụ ya ebidokwala egbe ndị ka obodo anyị achụfụla ma ndị ka agbachiri anyị ma ndị ka ọzọ agakwala jee buru ọgba tum tum na-agba achụsịa anyị na ọgba tum tum a sị kpam achụfụla agakwala jee burukwa keke na-agba kemgbe a kpụlichara aka elu ha ga ma egbu ọ wụ onye keke ehi gbajeni ndị ndị ka anyị agbajeni mgbe ị na-eshile nga agbado nga anarala gị otu ego shi nga agbado nga anarala gị otu ego shi nga agbadola gị nga mgbe ị na-agbala e nwere ebe ị gbara agba ahụ maybe 300 naira agawa ya kwọda mmadụ anọ ha ọ kwọwa mmadụ anọ ha ọ kwọdara ị gbakọọ ego oyi e were ya 1200 mana mgbe a na-erule ebe a na-agadala emefuola ya 800 agakwa ịgba fuel petrol a ga ịgba petrol e ji agba ya agakwanyere ya arụ aka ịtụwa m n'anya wụ ma ndị uwe ojii e nwere ebe ndị anọghị na-arụ ọrụ ọ dị ka gọọmenti agwala ha sị ha enyekwala ndị a nsogbu mana ha ga-mere ebe obi achọfụta ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ndị kekwa ndị agboro were akpa nye ha were marker nye ha ni moto ọbụla gbafere ni ha ede ha ide nwere nọmba a sị gaa skuul moto oche edema dịka agara enweghị ka a gara akwụkwọ jee moto oche edema ma ọ ji amark good amụkwanakwa na egbuo n'aka ndị agboro otu a ga-eji amarkwa good onye keke fụta ha mark ya good ga-enye ha 100 naira ma ọ 200 dịka otu echiri kwuba ebe ya ngaghị enye ka mark ya ngaghị enye kwụsịrị ya mark ya onye ọzọ abịakwa ebe mark ya bad ma ụdị otu ọ ga-ideni ga-enyekwa 100 naira gị jụọ sị ka ọ wụ ego ele a sị ka ọ wụ ego ke ndị road safety ka ọ wụ ego ke ndị polisi ka ọ wụ ego ke ndị amadị m ọzọ a kpọrọ ndị ka ọzọ chekwe nche civil defense ndị agboro bịakọta nara ka na hụ n'otu meshin ndị agboro anara ndị polisi anara ndị civil defense anara ndị road safety ga anawa na ọhụrụ na marakwala chọọ m ịgba aha ndị ka a ga na ndị niile nọ n'ụzọ gbogbo eji afụcha n'ụzọ ime ego nwa okorobịa ma nwoke gara je vuru meshin ya na-agba sị ya lado taa ya nwekwere ihe o ji arụ kwụkwa n'ụgwọ ụlọ kwụọ ụgwọ ihe ndị ọzọ zụọ ihe ndị ọzọ ọ na-azụ ụmụaka eri eri ya gba gbata 3000 emefuo 2100 nwatakịrị ji ala wụ 900 ọ bụrụ otu anyị si anọ nene ahụrụ m echi ile ndị eji ihe ebe a sị na Anambra ala enyere ndị Ladipo ka bikoni ndị ọchịchị anyị nọ n'ala Igbo nyeweni anyị n'ala ndị ka Imo wedeni dị ka afọ ole gara aga ka ndị Enugu ọ wụ Ebonyi nyere ala maka computer village ndị Imo anyị chọrọ ala ka unu ndị Abịa anyị chọrọ ala ka unu ka anyị rụọni Alaba International n'Aba rụọni n'Owere rụọni mba ndị ọzọ dị iche iche rụọni n'Enugwu ahịa ndị ọzọ trade fair unu echeteresị ebe 1991 92 93 Nnewi market a na na-akpọ ya Belgium market ebe ọ bụla sọrọ gị si ma ndị si Cameroon ma ndị si Ghana ma ndị si Ivory Coast ma ndị si Burkina Faso a na-abịa anyị amarana sị ndị ọchịchị anyị achọghị ka ekọnọmi nke ndị ala Igbo too ngwanịnị ka anyị meeni ihe anyị ga-eme emetụkwene nke anyị anyị leweni anya n'ala Igbo otu anyị ga-ala je dozie ebe enyi anyị wụ ndị Juu ebe ọbụla anyị nọ anyị ga-aba ụba enweghị ihe a sị gị mee anyị na-anaghị eme gị sị anyị zawa ezi ma anyị eyishi akwa zawa ezi ebe ego nọ ya gị sị anyị je gbuwekwe ma ụlọ a na-egbu egbu anyị eje gbuwe gị sịkwa anyị paa block ọcha anyị ga-eji rie nri ịhụ data anyị dịrị ndụ na Lagos anyị ga-efu afọ mee enyi mana ihe na-eme m obi ọma wụ ndị obodo sịrị anyị agaghị emefufe dị otu na Ọnịcha anyị agaghị emefufe na Aba anyị agaghị emefufe na Owerri ma ihe kpiri were dị otu egbuo mmadụ taa a na-abịa na-arịọ anyị arịrịọ a gaghị eri anyị ego rie anyị mmanụ rie anyị nnu rie anyị shuu rie anyị onwe ha na-adị ma rịọ anyị chineke gọziri anyị na-asị ndị juu anyị wụ ahụ m yọwagbu owo ndị ọchịchị ala igbo niile ihe na-aka eme anyị mana otu ụbọchị onye bịara abịa ji ala ala a na-ekwuli egbu ya anyị kasị anyị eme dị otu odịdị adị eme dị otu odịdị amaghị ma ha ewe otu naijiria ha ewe otu taa echikwere ndị ha anyị ga-enwere ka bikoni ngwanị ka anyị gbakọnụ aka nyụọnụ mamịrị ka ọ gbọọ ụfụfụ a gbakọọ aka nyụọ mamịrị o ji agbọ ụfụfụ anyị gbakọọ aka nyụọnụ mamịrị ka ọ gbọọnụ ụfụfụ n'aha ndị aka Igbo ka anyị chideji eru na ozi a anyị sịkwa ozi ndị ọzọ dị mkpa ga-anọ na-abịa ma ndị ọma ma ndị ọjọọ nke ọ bụla anyị nwetara ozi anyị kwesịrị ịgbasa anyị ga-agbasa ya mana ndị ọchịchị anyị ndị gọvanọ anyị ndị kọmishọna anyị ndị ndu anyị mgbadị ọhaneze ndị Igbo akwụnụso n'ọrụ ọrụ adịghị ka m gara ahụ ahụ n'ọrụ nwa ahụ bere mmụọ ụlọ n'ọrụ nwa mụ na be- rụọ ọrụ lewenụ anya otu m ji ekwuwe ugbu a sị ka a kpọọ oku ka anyị nye anyị ahịa ọ bụrụ na gọọmenti sị anyị ga-emefuru anyị ebe a ga-enọ na-ebuba na o- o- ofe na mmiri anyị agakwa n'irufu ya mgbadị na anyị gara niile n'ahịa anyị gara niile n'ahịa na-eme